ọra na eze igbo bụ igbo ọ ka bụ anyị go tv ụnụ n'anya ụfọdụ nwee ike na-ajụ kere ukwu osisi dị ife a ọ ife a ka a na-akpọ ukwu ụdala ife a ka a na-akpọ ukwu ụdala n'oge gboo ukwu ụdala anyị fụ na-adị nsọ n'ala igbo nwaanyị ada arị ya nwaanyị ada aghọrọ ya reason why because na ndị igbo believe na ụdala bụ nwa ee na ụdala bụ nwa ọ nya kpata na nwaanyị ada arị ya enu nwaanyị ada aghọrị ya n'oge gboo a na-asị let's go back to root let's go back to root ụmụ ife a ka anyị need ka ọ dịsịa nsọ because ị bata n'obodo dị iche iche enweghịzi ukwu ụdala get the reason why because na emebichagwo omenala igbo ị fụ ka o si dị na ị pụta n'ukwu ya ị fụ ụdala ya tụtụrụ ọ bụrọ ị pụta eme gị gịnị ị fọsụbe ya ka ọ daa ụdala na-adala onwe ya ọ nya ka a sị na ọ na-adala onye ọma na-adala onye ọjọọ na-ene anya na-anọ n'ukwu ya na ọnwa ka e si eme n'oge gboo ị fụrụ kịta dee nke a ọ dara ada ị fụrụ ya natural ọ dara ị tụtụrụ ya ị tụta nwa because na e believe na ọ nwa ọnwa ka ukwu ụdala si adị n'oge gboo nekwa nke a ị fụrụ ya natural ọ dara ada mana kịtazi ife emebisigwe ị bata n'ukwu ụdala onye ọbụla eme gịnị eburu osisi ma nwaanyị a na-achọkwa ka ọ rịa ukwu ụdala enu because na a sị na ụdala bụzi ego na a na-ere ya n'afịa i ruo n'afịa ị fụsịa ma ụdala eme gịnị a rịrị enu je ghọtụ ọ bụrọ na ka o si dị igbo nwere omenala so oge ọbụla a na-asị let's go back to root let's go back to our root ọ bụrọ ka e je gwọba ọgwụ na ọ bụ ụmụ ife niile anụnwa igbo ji wee dị ebube ka e debekwa ya ka o si dị ị bata n'ukwu ụdala ọ na-adị very calm ọ na-ajụ oyi onye bata n'ukwu ụdala o nweta na eji eji ya ije n'ime ndeeri izu ndị mmụọ maka ndị mmụọ ife a na-ekwu yatago ọ na-enwe ọfịa ị fụrụ ya iyi nwaanyị nwaanyị na-achọ ụdala nwaanyị na-aghọ ụdala emebisi omenala igbo ụmụ omenala igbo a ka anyị sị ka o chighata azụ na ọ bụrọ ịgwọ ọgwụ ọ bụrọ ije kechi akara aka nwoke mmadụ kechi akara aka nwaanyị mmadụ let's go back to our root bụ bụ bụ ụdị holy tree a because ụdala bụ holy tree n'ala igbo ị chọba ụdala ị tụtụ ụdala rachaa ụdala nwaanyị na-achọ nwa were- were faith ewu obi alọt n'ime maka ndị tanship anatacha anata ọgwa ebe ị na-azụ ọgwa ebe a na- ebe a na-achụ ụda ka a na-azụta nsị ego m anyị na-abụrụ ụmụazị anyị urigo mbụ bụ asaịdị a so ife m na-achọ ịkọwara gị ebe a bụ maka ndị amara ife a na-akpọ ụdara na ụdara natural ụdara dara ada nke abụrọ nke eme gịnị eji eje n'ụghọ na ka ọ na-adị na eke ukwu na-adị ị bụrụ onye igbo ị bụrụ onye igbo ị bụrụ onye igbo na-edebe culture igbo nsọ cos culture igbo amaka igbo to the world aka m bụ onye igbo bụsie onye igbo ike ana anyị ka mere na onye igbo ọbụla anyị bụ na anyị abụ onye igbo bụrụ onye isi ebe ọ bụna ị na-awọchi m share this video ọ ka bụ anyị go tv ị nọ n'Enugu ị nọ n'Anambra ị nọ n'Imo steeti ị nọ n'Ebonyi ị nọ n'ala Igbo gbaa gburugburu ebe ọ bụla ị fụ ukwu ụdara soro na-edebe ya nsọ na ukwu ụdara dị nsọ ụdara bụ nwa onye na-achọ mkpụrụ nke afọ nwee ike rachasị ụdara ọ tụrụ ime ọchị- ọkwa okwu- ọkwa mkpụrụ osisi chukwu kere eke ma na-eme gịnị emere ọ dị nsọ ị wacha ya afọ nke anụnwa na-ana ya ọ bụrụ na a sị ka emebe na aka emebe gbutuo nke a nsọ ọ dị ya na mana ife ebe ọ dị ụnọ dịchi ya kirikiri a rapụ ya n'etiti ọ nọ ọ nọ kịta ma ndị ezigbo mmadụ na-aga n'ụzọ a ma ndị ajọ mmadụ na-aga n'ụzọ a ọ na-adala onye ọma na-adala onye ọjọọ mana ife m na-ekwu bụ bụ na anara aghọrọ ụdara aghọ na omenala Igbo ụdara na-adara ada ọ daa ị tụtụrụ ya na ya ka ụnụ fụ maka ndị ndị na-asị na na-alachakwa ya alacha a na-alacha na ya nụ, ka a gbawa ya ọnụ ee ụdara sị ọzọ si ya mụtara nwa- ọzọ si ya mụtara nwa na-agbawa ọnụ na-eye natural Mm, mm, ya, mm. Be anyị na-atọkwanụ ụtọ makwa last m lacha ụdala like this Ah, ana igbo ana igbo is coming back ebele mbụ bụ na ana igbo ọkụ a niile ana igbo na-agba oyi cheta azụ asị mere anyị go tv share this video if you are proud as an igbo man or if you are proud of your culture share this video i love you all